ee igbo bụ igbo ekene m unu unu negharịa anya unu ga-afụ na ọ n'ọdụ ji ka anyị nọ anyị sị ka anyị bịa malụ ụdị ji dị iche iche e nwe n'ala igbo ọ ji ka a na-ele ebe a niile negharịanụ anya ndị igbo na-ege m ntị anyị sị ka anyị bịa malụ ụdị ji e nwe n'ala igbo maka na ụfọdụ amarọ ụdị ji e nwe n'ala igbo ọ nya maka anyị ji wee bata ka anyị nụ na ọnụ nnukwu papa anyị bụ nnukwu okenye ka ọ bụ ọ maala anya ji for more than over 40 years experience 50 something years experience ka o nwere n'ihe gbasara ji yes biko nna m biko ka ị kọwaala ọra na eze na-ege anyị ntị n'ụwa niile ee eh, ụdị ji dị iche iche e nwere eh, nke mbụ bụ ji nke anyị nọ ebe a nụnwa m ji aka bụ mumuye yam ọ sị mumuye yam mumuye yam a na-akọpụta ya from Anambra steeti and Kogi steeti mana ebe e si bute na isiri ya wee kọọ ya bụ na Benue steeti ka e si bute ya wee kọọ ya mana anyị nwere nnukwu ji ji aba ji e nwere karịrị akarị mana ị mara ji ka na-apụta apụta n'oge na-adịghị anya anyị ozi dị ka n'obodo anyị bụ mụnwa bụ onye agba ogwu ilukwe na anyị nwere ji nke a na-akọ na be anyị anyị na-akọ nwa agba ehe bụ nwa opoko anyị nwekwara ji ọzọ a na-akpọ ọmashi ọmashi ndị agba ogwu na-akọtakwa anyị nwere abi anyị nwere many type of yam mana ive niile ka dị n'ala luo kịta anyị nwere ma mbana ji mbana dụ many type of mbana anyị na-akọpụtakwa ya ma n'obodo anyị bụ agba ogwu agba ogwu ilukwe ma na benue steeti ị na-enwetakwa so ife niile ahụ niile dị n'ụzọ ebe a na-akọ ji o rutenụ before Disemba oge ọnwa nke krismas ga-abịa ị ga-enweta ụdị ji niile ahụ niile dịka na ọ bụrụ na a fụta n'afịa na-egosi ị ji ahụ niile one by one ekwenu o nwere ụdị ji ọzọ maka na nna nna anụkwa ji mbana ee John ji amaghị m ee ụdị ji ahụ niile dịka n'obodo a niile niile m kpọwara aha na a na-akọta mbana a na-akọta abi a na-akọta ụdị ji ndị dị iche n'iche a na-akọta usu ekpe a na-akọta ọmashi dịka i jewe n'ezeagụ na nkwọ agụ na olo omume ụnyaahụ mgbe mmadụ ada ha nọ nna m nọ ndụ a na-eje nkwọ agụ na-ebute ji oju ọkwacha na ọ daa ochuwe ibe niile ndị ahụ niile ebe a na-eje na be anyị na-enweta mana kịta nke anyị nọ n'ime ebe a bụ ife anyị- ife wụchiri ebe a nụnwa nke m ji aka bụ Mumuye yam. Nke a wụsịrị ụdị nkwado ite ọ bụ ekpe. Ji ekpe. Ekpe kwuru nke ahụ. Ji anyị na-esiba ma Anambra. Ya. Ndị Enugwu na-akọtakwa ma the same ihe a mana ọ ya ka m ji kwuo ma Abakaliki bụ ihe niile. Species niile anụnwa dị n'obodo a niile niile anụnwa m kpọchakwara aha. Mumuye yam mara mma. E nwere nke adịrọ mma. na ekpe bụ the first yam a na ndị ọ ya bụ na-ebu ụzọ apụta ọ ya kacha mma maka ọzọ ibu nwaanyị bu ụzọ pụta pụta nwa bụ ezigbo nwaanyị so na nke a bụ e, e, e, ekpe bụ ọ ya bụ ji mbụ a na-eyi after e richere ji ọkpọ e ji emebido ji bụ ekpe anụ ha enwere nke n'ụmụ ozu ji na awa nke adịrọ m isi nri ji nyanwa na ọ bụgodị na abi na mgbe gboo nna m ochie nọ na ọdawụla abịsịkwa nri na-abịa ya ewere so na ife na-eme n'obodo ndị be anyị obodo anyị bụ obodo ife ọma dị onye ọbụla maalụ maka mụnwa bụ azụ onye agba ogwu mana oyi agba ogwu bụ obi ife ọma ife na-eme so na anyị na-ekene chineke ka o nyere anyị aka ka ụmụ anyị nwee ike soro anyị kọwa ugbo ka ife niile a na-ekwu okwu
Ah. ji ekpe bụ nke a nke a dịkwa n'ebe a ihe a na-akpọ nke a ee nekwenụ ji abakeleke ebe a ọ ji abakeleke bụ nke a nke a ofuja afa afa ji a bụ gịnị onugbo onugbo ka Yeah. nke ndị na-akọ nke a na-adị good maka onye diabetes okay maka ndị na-enwe diabetes ndị na-arịa ọrịa shuga nekwenụ ji unu ebe a nke nke bụ nke a so eh, ka afa ji nke a nke a bụ onugbo